amenewo kunje amene ni director wa amayi mchigawo chino chapakati two minutes nga apatseni moni anthu dpp woye Alfred Gangata woye! Honorable Chisale woye! Honorable Mzomera Ngwira woye! NGC yonse woye! Region yonse woye! Ine sindikutayirani nthawi. Bwana Vice President muli pano. Azimayi awa musaone chonchi akugona ndi njala. Akugona ndi njala azimayi awa komanso mkati moti akugona ndi njala bwana akufuna nsalu aliyese amadziwika ndi makaka wake dpp woye mwadya inu simunadye eti zikuyenda sizikuyenda amen
kwaling'alula mayere zikuyenda sizikuyenda nding'alule nding'alule honorable mzomera ngwira tabwerani muyowoye chakukaya uko anthu akulindizga inu eya mzomera ngwira regional governor kumpoto olemekezeka

mu dziko muno akuopseza koma ndimafuna ndinene mawu awa kuti sitikudabwa nazo chifukwa kuopsezedwa sanayambe ndi iwowa ayi Tilowe mu Baibulo ndiwatengera abusa a Chakwera mu Baibulo. Mfumu yina kunali mfumu mfumu imene mfumu Saulo inayamba kunyenga anthu kuziyenereza kuti iyoyo ndiyokhazikika ili ndi mapulani oyendetsera mtundu wa anthu a mulungu atamupatsa ufumu atamupatsa ufumu mundimvetse bwinobwino ndatenga abusa a chakwera ndatengera ku baibulo ndiudziwa kuti mawu amenewa tsiku lina musapo koma tsopano zimene ankapanga sauli yehova adakwiya sadakwiye chabe yehova ayi koma chifukwa chakuti sauli amaba ndalama za ana a mulungu Ana a Mulungu amasauka. Ana a Mau- a Mulungu analibe chakudya, koma Yehova adaukana ufumu wa Sauli. Ndikufuna ndiyankhule, ndinene, ndiyankhule. Adaukana ufumu wa Sauli, koma kudaliko atinkenawo atidye nawo amene amalimbikitsa kuti ufumu wa sauli ukhalebe anali anyamata amphamvu amimba zawo zikuluzikulu anali anyamata amphamvu amitu ikuluikulu ngati watermelon amene ankalimbika Sauli kuti ukhalebe pom- ukhale pomwepa chifukwa iwowo ankadya naye Sauli lero lino ndikufuna ndawuze a Chakwera anyamata amene akukuuzani kuti mupitirize upulezidenti akukunamizani angofuna apitilize kumadya nanu president inuyo mwaulephera sauli idafika nthawi yakuti pamene amafuna ufumu adali ndi azizake amene anamuthandiza kuti akhale mfumu Atongowina ufumu, anzake wonse adamwanga, anzake wonse adawapha, anzake wonse sadawathandiza ngakhale pang'ono. Adayamba timvetserane, sindipitanso apo iyayi, ndikupita kukakhala pansi. M'bale wanga, regional governor ndikufuna ndimalize koma tsopano chifukwa chakuti anthu amene adagwira naye ntchito ambiri a iwo adachitidwa chipongwe adaphedwa ena anamangidwa ena anangowataya osathandiza nde mizimu inakwiya inakwiya mizimu Timvetserane. Itakwiya mizimu, Baibulo limanena kuti anayamba kubwebweta usiku, ankabwebweta mizimu itakwiya. Ndiye zimene anapanga anyamata akuluakulu miti ngati watermelon anati mpofunika kukatenga anyamata odziwa bwino abwere adzayimbira kuti mizimu ikakwiya adzayimbira kuti iwowa a Sauli azipeza tulo kukhala ngati ku state house mizimu yakwiya ndawona ine kukwiya kwake kwa mizimu ndawona pano agula anyamata oyimba akatswiri a- amayimbidwe ochuluka mizimu yakwiya ku state house mukamapita mukamapita mukamapita munene kuti Mzomera anabwera pa msonkhano wa vice president Gangata wanena mawu akuti mizimu yakwiya polofesa Arthur Peter Mutharika akubwera polofesa Arthur Peter Mutharika akubwera kudzatsitsa fetereza kudzatsitsa chimanga polofesa Arthur Peter Mutharika akubwera kuti zinthu zitsike anthu asangalale amalawi asangalale nonsenu musangalale chifukwa mizimu yakwiya vice president sir ku state house ku state house

Honourable Chisale woye! Dada Mzomera woye! Ting'alule tisang'alule! Kuno kuno mli- mtima- ndimati kumachokera mavenda ambiri eti? Kodi Chakwera watithandiza sanatithandize? A Peter woye! Paja 2020 tidanena kuti we want change chachitika apa. Kodi chinthu chakuba chimalemeretsa munthu? Kodi Chakwera adawina voti kuno? Adawina voti nda? A Peter woye! Adakalandira boma la mwini wake ku khoti eti? Nde Peter adatitenga. Iwe ndiwe mwana kodi gemu iyi ni ya ma small boys ni ya ma big boys apita woye profesa nda amene angatichotse mavuto a njala eti wanthu tikukanganira mango eti wena tikudya chitedzi eti wena momwe tidadyera dzana apa eti chakwera adanama tizikadya katatu tadya anyamata ntchito mwalembedwa kodi ngongole ni ife chakwera wakupatsani kodi mesa amati kuno ku Lilongwe nkwawo nkuchipinda kwake kuno moti muvotere chakwera chaka chamawa apita woye ukanamatu sikuchedwa kucha eti akuongeresani akabwera pano ndalama zawo muta koma voti musungile ndani adadi nda amene angakuchotseni mavuto mavuto akewo tikagule Surf fresh m'mene timagulira kale 70 kwacha eti lero tikugula 600 eti achakwera ngati puli pulezidenti boma lawavutatu ili eti sakudziwa komwe akupita sakudziwa komwe akuchoka ife tikufuna kuti pulofesa abwere akakonze zinthuzi Kodi Chinsapo tilipo? Tilipo? Mavenda yatikwana eti? Muvotera adadi? Uyu akuti adadi eniyeko akuona chala mwamba. Chala cha adadi akuonera ku Page House. Chala cha pulofesa tisunge voti. T- Tikalembetse tikavotere adadi eti? Chakwera lamuvuta boma apakire azipita kwawo ku Kasiya akagone tulo apita woye